baara ɲɔngiri tɛ wa n'i nakun ye baara ye ne kɔni y'a ye baara kɔni ɲɔngiri la n'i ma ɲɔngiri hɛrɛ la i na ɲɔngiri kasara la o tɛ ne kɔni fɛ can ka d'Ala ye a ka kan parce que faso bɛ yɔrɔ min na bi faso kɛlen don binkanni binkanni faso de ɛɛ ni cogoya tɛ min bolo ɔ e bɛ to i ka cogoyantanya na ye c'est comme si an minnu ye fantan fantandenw ye ayiwa C'est comme si anw kɔni an bɛ to an ka fantanya na ye minnu ye setigiw ye olu bɛ to u ka setigiya la parce que n'i ye mali yɛrɛ gouvernement ta k'a lajɛ u bɛ ka gouvernement kɛ fɛn dɔ ye min bɛ se ka kɛ sira ye sira min bɛ se ka jamana nafolo tilan u ni ɲɔgɔn cɛ an fantanw anw ka to fantanya na halisa Ɛɛ mɛtiriw jagoya don olu jigi nin kelen o ka sara nin n'a fɔra ko k'o sara fana bila olu sago la aw ko k'o tɛ kɛ aw dun filɛ nin ye aw ye o ye aw bɛ nafolo dɔ de ta ta k'a tila tila ɲɔgɔn na ko ko dɔ y'a kɛ tan ko dɔ y'a kɛ tan aw bɛ wari min ta kalo kɔnɔ mɛtiri bɛ se ka san kɛ a ka sara t'o bɔ u mɔgɔ kelen n'i y'a jate minɛ u bɛ wari min ta san kɔnɔna kalo kɔnɔna na mɛtiri bɛ se ka san kɛ mɛtiri dɔw bɛ u bɛ se ka san kɛ u t'o wari yɛrɛ sɔrɔ bon n'a fɔra mɛtiriw kan ka min sɔrɔ ko aw fana t'i fɛ k'o k'o sago ye o bɛ kɛ cogo di jagoya la o bɛ baara bila dɔ ɲini tɛ o e eh, sɛgɛn bɛ se ka kɛ ciyɛn ye wa ko ne fa sɛgɛnna ɔ ne fana ne bɛ sɛgɛn walima nin fana k'a fɔ ale fa ye hɛrɛ sɔrɔ ɔ ale fana ale bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɔni tɛ se ka kɛ jamana dɔ tagacogo ye nin ye binkanni de ye hali ni mɛtiriw ma nin kɛlɛ in dabila k'a sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ a ka d'an ye n'a ma ɲɛnabɔ o kana a dabila o de ka d'an ye min fana ye anw kalandenw ka kasara ye a la anw filɛ ye ci wɛrɛ si foyi si t'an na sisan an ka baara filɛ ye carte jeu ani te min an dun b'a dɔn ni ni baara ɲɔngiri in fana na kɔlɔlɔba de b'a la anw fan fɛ parce que mun na wagati de bɛ dɔnni ɲini na dɔnni n'a ɲini wagati tɛmɛna i kan i tɛ kun o dɔnni na bilen anw filɛ nin ye hali n'a fɔra ko eh, nin ko in ko a bɛna ɲɛnabɔ n'a ɲɛna n'a ma kɔn ka ɲɛnabɔ sisan eh, san o san n'a bɛ ka taga nin cogo nin na anw kɔni u tɛna ban k'anw pase u b'anw pase mais don min fana na anw bɛna kɛ eh, karamɔgɔw ye est ce que an bɛna mɔgɔ minnu fana kalan olu bɛna dɔnni sɔrɔ wa parce que anw ma dɔnni ɲɛnama sɔrɔ eh, nin fɛɛrɛ fɔlɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ se ka nin fɛɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ tigɛ o de ye jamana gouvernement ye parce que mun na ee sariya dɔ de bɛ yen fɛn fɛn bɛ se ka jamana lataga ɲɛ gouvernement bɛ jɔ n'a ye wa gouvernement fana sigila o kan de kan olu de kan ka jamana kalanko kɛ sɛbɛ ye walasa olu denw ka kalan parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ problème min na bi ni gouvernement bɛ ka dɛsɛ ka ee, ee, jamana kow ɲɛnabɔ c'est parce que n'i y'a jateminɛ an tɛ se k'a fɔ u ma kalan u kalanna mais ee, jamana mako bɛ kalan min na u m'o kalan kɛ c'est comme si kunkolo t'u kunna ka se ka jamana jamana baaraw kɛ donc ni an tagala o tagacogo kelen na c'est comme si anw fana don nataw la o problème kelen de bɛ yen donc il faut que u ka ko in jateminɛ kalan in kalan in ka kɛ walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an minnu bɛ na don nataw la an ka se ka na hakilina sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ a k'an to kalan na nin problème tun bɛ jamana na nka bi an man ka to cogo si la o nin ka kɛ jamana tagabolo ye donc il faut que yɛlɛma ka kɛ kow la gouvernement de b'a dɔn olu de b'a dɔn u b'u ban de yanni ibk yɛrɛ ka sigi ale ye layidu caman ta ibk ye kuma dɔ fɔ maliyɛnw ma c'est vrai n'i y'a ta don dɔ la tiɲɛ de don mais n'i y'a ta don dɔ la fana k'u ka kow lajɛ c'est comme si u u yɛlɛla anw ma parce que u y'a jira an na ko ni ekɔlidenw ma gɛrɛfu dabila ka kalan kɛ k'olu denw tɛ kalan kɛ k'olu denw bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka na u bɛ tila ka na an faw ma mais n'i ye ko in jate minɛ a bɛ ka taa o taa kelen de fɛ ale yɛrɛ kɛla ɲɛmɔgɔ ye bi ale sera ka mun de kɛ jamana kow la c'est comme si ale bɛ fɛ toujours an ka kalanko ka tiɲɛ olu denw ka taa kalan kɛ kɔ kan u ka tila ka na anw mara parce que olu y'an faw mara déjà an ekɔlidenw bɛɛ kan ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya k'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ mɛtiriw bɛ kɛlɛ min na ni kɛlɛ in ɲɛna don nataw la anw fana ka nafa de b'a la anw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali ekɔli pirive minnu bɛ kalan na anw ekɔlidenw anw bɛ se ka fara ɲɔgɔn ka se ka taa ekɔli pibuliki ninnu fana bɔ k'a yira u la e tant que anw ma kalan ekɔli pirive minnu fana bɛ kalan na olu tɛ kalan kɛ an b'o bɛɛ labɔ n'o bɛɛ labɔla an bɛɛ bɛ to fainéant na donc n'an bɛɛ tora o la sisan ɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in a kɔni tagacogo foyi si tɛ nin na u na fɛɛrɛ dɔ tigɛ minnu fana ye ekɔliden somaw ye parce que dɔw sigilen don k'a ko kɛ parti politiki ko ye ko ne bɛ karisa ka parti la ɔ n'o ye dɔɔni di ne ma ne bɛ fɛn e ko tɛ o e bɛ wari minɛ ka dun mais est ce que e den bɛ kalan na e den ma se ka kalan ɲɛnama sɔrɔ est ce que n'ale fana nana kɛ ɲɛmɔgɔ ye don dɔ ale bɛna se ka mun de kɛ c'est comme si an b'o dingɛ kelen de kɔnɔna na donc ekɔliden somaw fana olu kan ka jate minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka yaala dɔ kɛ k'a yira mali marabagaw la a bɛ wale min na wale ɲɛnaman tɛ e parce que e n'a fɔla sisan minisiriw filɛ nin ye olu ka sara a ka ca bɛɛ b'a dɔn a ka ca mais ibk sigili ni bi cɛ minisiri joli de sigila minisiri kɛmɛ fila ani minisiri naani a minisiri bɛɛ sigi a minisiri bɛɛ kelen kelenna sigili wari min bɛ d'a ma a k'a ka labɛn kɛ miliyɔn tan n'i y'o miliyɔn tan tan tan tan ninnu jate minɛ n'i y'olu fara fara ɲɔgɔn kan o na se ka fɛnba kɛ jamana ye dɛ o bɛn o na se ka fɛnba kɛ mɛtiriw fana ye sa dɛ n'a fɔra k'o ye fɛn dɔ fara mɛtiriw ka sara kan n'i ma taa sɔrɔ o ye kɛmɛ fila fara dɔ ta kan o ye kɛmɛ duuru fara dɔ ta kan o b'a fɔ k'o ye mɛtiriw sara yɛlɛnnen ye kosɛbɛ yan cɛbakɔrɔ i kunko b'i kan i bɛ duguba kɔnɔ ko i faso jigi dalen don i kan ko an ka karisa bɛ mɛtiriya la a bɛna se ka fɛn k'an ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ baara min na a tɛ ka se ka e yɛrɛ n'i ka denbaya bɔ kuma tɛ fo ka somɔgɔ sama k'a la nafa foyi si t'o la e m'a ye donc fo ekɔliden somɔgɔw fana ka wuli ka yaala k'a yira gouvernement na an kɔni an ka se ye nin de ye a ye fɛɛrɛ tigɛ an ka lakɔli karamɔgɔw ye u ka se k'an denw kalan kalan cogo ɲuman na walasa don nataw la u ka se k'an bɔ dingɛn kɔnɔ dingɛn min n'a kɔnɔna man ɲi o kɔni ne hakilina ye